okay so zikuonetsa kuti inaduka i think imene ndachotsa microphone inapanga sense kuti ndachotsa microphone and i think inayimitsa pausing and i didn't uh, in, uh, inapanga pause uh, recording and i didn't realize koma we'll continue ndimakamba za ma institution right? kunena kuti uh, nyumba mwathu muli ma institution osiyana siyana that's what i was trying to say the, there's the kitchen there's the bafa there are bedrooms there's the sitting room and kumatokhala even room ya study chanchani zoterozo those are some of the different institutions zimenezo tinazikhazika nyumba mwathu ndiye ndimafotokoza nayo kuti as ma humans tima zi, the way mmene tina ili ili lifestyle yathu ya masiku anowa uh, zimaonetsa clearly kunena kuti uh, tinapanga disconnect ndi mulungu ndife we are fallen short of the glory kuti ndife akugwa mwa njira ina because anthu akalekale amene anali close ndi mulungu akalekalewo zimene tikunena apazi zimene amapanga they were institutionalizing prayer and bible study uh, uh, uh, probably yes koma the, prayer and bible study is uh, collective word yake ndi communion with god nde they were institutionalizing communion ndi mulungu so mmene munyumba mumakhala ndi malo a special ophikira ku kitchen malo a special ochezera pa sitting room malo a special osambira ku bafa they were having amakhala ndi malo a special opangira communion ndi mulungu and i'm trying to tell you lerolo mu monologue ya lerolo kuti you and me tikuyenera kupanga institutionalize Prayer and Bible study, communion with God ifike pa lifestyle. Pa lifestyle. tiwerenge mavesi tatsala pang'ono kumaliza uh, actually part 1 ija recording yoyambira ija yathera pa 50 minutes so tinayika ya kumapeto because usually by 1 hour timakhala tikumaliza Genesis chapter um, Genesis chapter 8 verse 20 Bible limanena this about Noah right likunena kuti and Noah builded an altar unto the Lord and took of every clean beast and every clean fowl, and offered burnt offerings upon the altar. Noah anazindikira yunowu kuti no kufunikira kwa kukhala ndi nthawi yokapanga offer ma sacrifice imene you know ili it's really truly it is representative of kupanga commune ndi mulungu right kukapanga kwalapa machimo nakupanga si pa altar of sacrifice pamene amalapa machimo amatani kulankhula ndi mulungu pa altar imeneyoyo that was noah tikapita ku tikapita ku moyo wa abrahamu abrahamu anali munthu wokonda kulumikizana kupanga communion ndi mulungu baibulo liku- likutiuza pa verse 7 genesis 12 verse 7 bible likuti and the lord appeared unto abraham and said unto thy seed i will give this land then mumve akuti and there he built an altar to the lord who appeared to him so abraham anaona kunena kuti ah, pamene poti mulungu wandilankhula apapa let me build an altar pamenepa pamene ndizilumikizana ndi mulungu you know ndizilankhulana ndi mulungu ndizipanga commune ndi mulungu pamene anakumana nane apa so my point is tiyeni let's institutionalize prayer and bible study so practically zikutanthauza chani mu pr prayer should not be chisakhale chinthu cha haphazard haphazard ndekuti ndi chambalambala chopanda order ina iliyonse m'chipinda mwanu if you have your own bedroom right ngati muli ndi ngati muli ndi privilege okhala ndi mwayi okhala ndi chipinda chanu chanu mupange set an altar mmene mujamu set an altar kutanthauza chani modern day lerolo right kani it's just the principle right the principle doesn't mean kuti koyenera kukapanga zimene amapanga abraham kuti no kuti kutenga miyala kuti no no no that's not what i mean koma the principle is the same in your room have a special place ikhoza kukhala stulu ikhoza kukhala stulu eti kaya ka tebulo kaya ka desk kamene you know mumapitako nthawi ya pemphero ikakwana kuti no nthawi imene you want to pray imene you want to commune with god that is desk imene mumapita kukapanga commune with god hello you are institutionalizing prayer you are making it now official This is where I meet with God. Pamene ndimalankhulana ndi Mulungu ndi apapa. Muchipinda mwanu muja. Um, then here's uh, amati azimayi amasankasa akapita kudolika kuja akamaka akamakacheza kumene kujako amati grab a tip amatha kumaphunzitsana zosiyana mwina ma recipe hey, mandasi timaphika chonchi chani chani chani so imene ndifuna ndikuuzeni apa ndi grab a tip nakuuzani kale wiki yatha kunena kuti prayer ndi office right? office of, office of the father right? it's the office of the father kuti mukapita ku pemphero mumakhala kuti mukukakumana ndi atate mukupanga speak with the father now also tikhoza kuti tikhoza kufaniza tikhoza kufaniza pemphero ndi restaurant restaurant and restaurant imeneyo ndi restaurant ya atate now mukalowa in a restaurant mukalowa in a restaurant mafuna chiyani choti ndikuziyerekezera oya okay mm -hmm. mukalowa in a restaurant pa tebulo pa restaurant paja mmakapezapo menu et ndiye menu imeneyi pamakhala zakudya zimene inu mungathe zim, kuoda zimene amagulitsa mu restaurant muja hello ndiye ukafika mu restaurant menu ija imakhala ngati guide kuti no ah zimene mungathe kuoda zimene titi mukangooda apapa zibwera ndi izizi zili pa chani pa zili pa menu paja so mukalowa muka K mukafika pa altar pano paja mukakhala in your in, in the in the prayer room which is now your bedroom ndekuti now you are changing it you are turning it into a prayer room mukakhala mu prayer room muja imagine kuti mwalowa in the father's restaurant and then literally zomwe ndikamba sindikamba sindikamba theory izizi ndikutumizirani ngati mungazifune mulembanso in the comment kuti mutumizenso ndi zimenezi amene mu- mutandipase whatsapp nan- yamba- namba yanu nditumizeni ndikutumizirani Ah, yo- pena ndimayiwala what i want to say komano what i'm trying to say is kuti no to remove guesswork kuti no mukafika mprayer muja mukafika pa nthawi ya pemphero ija ndikumakhala ndi kumasowa kapena kuma yeah just to remove guesswork to create order to create order kuti mukhale ndi orderly prayer yosa yo yo osamakhala ndi nthawi yambiri yo- yo- yochita kuganiza zambirimbiri nanunso mukhale ndi menu imeneyo ndikupangirani share et ndikupangirani share it's a it's menu yo pali list ya zinthu zimene zimapezeka mu office ya atate zimene amagulitsa and zimene amagulitsa mu office mwa atatezi these are promises chifukwa nthawi zambiri anthu timasokonekera ku prayer chifukwa tima- timakaoda zinthu zoti sizipezeka mu restaurant nkumadabwa kuti mapemphero athu sakuyankhidwa timapanga focus on zinthu zoti si priority kwa mulungu Mundivetsetse ka anthu ambiri anakhala kuti when we're going to prayer we focus on zimene kwa mulunguzo ndi priority bwezi tikuona phindu lalikulu mu pemphero bwezi mapemphero a anthu ambiri akuyankhidwa kumangooda zimene zili pa menu kumangooda zimene zili pa menu mwa njira ina when you're going to prayer focus pa zinthu zimene mulungu ananena kuti we should focus on ma promises ake so pa for example mmenyu imeneyo ndiku- ndikutumizira ndani yakale pali pali uh, mzimu woyera for example pali protection ya holy angels Pro, so pali a list of things mwachina ndi mapetition amenewo the menuyo ndi mapetition oti inu muzitani muzi every day you should be praying for those things every day ndiye kuti muzakhala anthu odala muzayamba moyo wanu wa prayer ukukhala moyo wo- wotani wo- wa special wosiyana and it removes the headache it rem- not headache per se koma it just removes it creates order you know imaka create an, a certain order in your life kuti no ah ndikamapemphera these are the things i focus on zimene ine I ask from the father daily ndimakaoda izizi and umasanduka a regular customer in the restaurant of the father atate amakudziwa nati oh uyu wabweranso kuti munthu uja oh uyu ah, zakudya zimene amadya zimene amapanga oda kuno ndi izi and the father will give you he's very happy It, it's his office his office means kuti ndi- that's what he does the father ndingo- ndingoyankhula mwa earthly mwa mmene timayankhulira anthu when he wakes up in the morning ndikuyankhula ndikuyankhula mmene timayankhulira anthu i'm not saying kuti the father wakes up in the morning we know kuti god does not sleep or slumber or we, i can't explain those things I, sindikudziwa koma ndingonena mwa mmene timakambira anthu kuti tikadzuka m'mamawa so when he wakes up in the morning ndingoyankhula mwa symbolic it

Make your re ma, ma request ma petition pitani kapempheni koma ayi ndithu anthu timadzuka nku- kungoyamba tsiku lathu nkumapita ngati nkhuku mmene zimayambira nkhuku tsiku mwinanso nkhuku zili bwino koma nkhuku mwe- zimayamba ndi kulira kaye kuti kokoliko kokoliko kupanga praise mulungu wakumwamba when god is waiting for us mulungu akutidikirira

kukhala ndi ka special desk muchipinda mwanu muja special yoti ndi pamene mumakatani mumakapemphera and guide yanu ija menu yanu ija nkungoisiya pompaja so you know this is a special desk imene makumanapo ndi mulungu ine i have my own s- desk imatokhala stool imatokhala kaka desk whatever is convenient kakhala kopenda ndiko whatever you know

unfortunately nthawi yanga yandithera so monologue sizinachitikeko izi apapa zachitika monologue iyi ikhale ndi part 2 institution tukamba za institutionalizing communion with god koma tikhale ndi part 2 fayilo ino uh, ma gig anga atha space yanga yatha Uh, so tikhale ndi part 2 tidzapitiliza ka ndi wiki yamawa osalephera muzakhale pompano uh, kuti tizamvere limodzi monologue ya wiki yamawa taphunzira za kupanga institutionalize prayer kuti no tikuyenera kufika poti no pemphero ndi kuwerenga mawu a mulungu ndi lifestyle so even bible study ija ikuyenera ikhale mukhale ndi mukamaliza pemphero lija kukhalano ndi kampando kanu special pamene mumakhala pansi nkutsegula baibulo nkumatani nkumawerenga kampando kanu ka special kuti no apapa ndikakhala apapa this is where i commune now ndi yesu khristu with the word of god nkumawerenga mawu a mulungu aja nakuwuzani kale kunena kuti mu- mukhale ndi ma daily verses amene mumawerenga omwe omwewo obwereza yes omwe omwewo daily ndi chakudya chimene mumadya you don't always need to go and read new verses no nsima ndi mmene munayambira kudya nsima muli ndi zaka zingati kaya ndi ziwiri kaya munayambira kaya ndi chaka chimodzi kampata mpaka nalero mmadya nsima yomweyo simunasinthe simunanene kuti nsima yatopesa aa you eat it because you know kuti ndiye moyo ndiye chopatsa mphamvu ndiye chopatsa ndiye moyo wanga uwu so you eat nsima yomweyo mweyo so have ma daily verse amene mumawerenga omweyo omweyo ndikutumizirani amene munatipase whatsapp number yanu write in the comments ndikutumizirani pamodzi ndi ma verse anga ma daily verses anga ma daily verses anga ndikupatsani kuti muonepo mukhale ndi chitsanzo cha mmene mungakhalire ndi list yanu yanu yoti mudziwerenga ma verse ena ake daily so ndanena kuti sizakhala ndi part 2 koma part 2 imene sidzakhala part 2 kwambiri chimene tizapange iza tizangomalizitsa kenako tiza i think tizapita ku topic ina imene iliko ya tsiku limenelo ya, ya monologue chifukwa zambiri apapa ndakamba zimene ndimafuna ndikambe pa nkhani ya institutionalizing prayer and bible study zambiri ndakamba ndiye tizangomalizitsa mu monologue imene ikubwerayo tizamalizitsa ndiye ngati kuli zina ngati kuli topic ina imene tingathe kuzayamba tsiku limenelo tidzayiyambaso mundikumbutse kuti ndisaiwale mundilembere in the comments ndisaiwale kunena kuti tikufuna tifunika ti- ti- tizibwera ndi polemba eti potero tikhoza kumalemba nkumachita illustrate ku- ka, ka, ka whiteboard kena kake tikhoza kumalembapo nkumaonetsa zimene zina zina zimene tikuphunzitsa tikuphunz- tikuphunzira ambuye akudalitseni wiki imene ikubwera masiku 6 amene akubwerawa mpaka na tsiku la namba 7 limene likubwera kutsogolo kwathu ambuye adalitse your entire week mabanja anu masukulu anu mabiziness anu ntchito zanu zochitika zanu zonse ndikukufunirani zabwino zonse kuti mulungu azidalitse azipatse mdalitso wochuluka ndikuthokoza chifukwa chakubwera kwanu osaiwala kupanga subscribe Osaiwala kupanga like the video komanso ngati mungakwanitse pangani share ndi anthu ena. Ambuye azikudalitsani zikomo kwambiri chifukwa chakubwera ku monologue ya Sound the Alarm Initiative. Ambuye wakumwamba akudalitseni. Amen.